Moni, ndine Jack. Mayi uyu dzina lake ndi Zolia Alemi. Zolia zamusokonekera. Zolia anabadwa ku dziko la Iran ndipo anachoka ku Iran kupita ku New Zealand, amakakhala ku New Zealand. Kumeneko anapanga maphunziro ake, anapanga degree ya biology. Atamaliza degree imeneyo anaona kuti afuna kusanduka doctor. Anayamba maphunziro ake a udokotala chaka choyamba koma chachiwiri analephera kwambiri moti anamuchotsa kunena kuti kulephera ukuku sungakhale dokotala. Ulibe capacity yoti ungakhale doctor. A- Olo kuti abwerezenso kulemba mayeso anamukana kuti ayi sizingatheke. Nde Zolia anachoka ku New Zealand anapita ku UK. Ndingophatikizapo kuti Zolia anabadwa 1962. Atafika ku UK, Zolia anayamba kugwira ntchito. Ntchito yake amagwira ya m'nyumba, yokonza m'nyumba, yotani. Kenako anapita kuchipatala, zipatala za ku UK za ya NHS, National Health Service. Anakapereka CV yake kumeneko, anapanga apply ntchito ngati dokotala, psychiatrist. doctor wa mental health anamufunsa ayi tioneseni mapepala anu anatulutsa mapepala ake anatulutsa degree yake ya udokotala yomwe analandira ku new zealand akuti ku auckland university nde anamulembadi ntchito anayamba kugwira ntchito ndipo Zolia anagwira ntchito kwa zaka 20 mu NHS. Koma mu 2016, Zolia anapezeka kuti kunabwera patient wachilendo. Abale ake anabwera kudzanena kuti munthu uyu akukhala ngati akungoiwala chilichonse, tikuona ngati ali ndi dementia. Dementia matenda aja oti munthu umayamba kuiwala chilichonse mpaka umadziiwala wekha. Koma amayamba pang'onopang'ono. Nde Zolia ndi doctor amene amayenera kumutani, kumufufuza. Dr kumuona mayi uja anali mayi wachikulire wa zaka m'ma 80 chakuti amuna ake anali oti anamwalira and anamusiyira chuma chambiri komanso payekha anali ndi chuma kwambiri mayiyo nde Zolia atamupanga assess ananena kuti ayi munthu uyu alibe dementia ali bwinobwino mwangomupanga mukulakwitsa nkumusiya mayi uja kuti adzipita kwawo koma Zolia sanamusiyire munthu uja pompo anayamba basi kumacheza naye kumapita kukamuona Nthawi zonse akuti kukamugulira ma groceries, kumuthandiza izi ndi izi, mpaka abale ake a mayi uja, gogo uja anayamba kudabwa kuti ah, kodi adokotalawa bwanji? Akuti samachoka, wapita wapitanso. Kenako achibale aja atayamba kufufuza kunyumba kuja anaona kuti zinthu zambiri zayamba kusowa, ma bank card, ndalama, ma watch odula, zinthu zodula zikungosowa m'nyumba muja. Mu 2016 mmenemo nde achibale aja anati chita report ku police. Apolisi kuyamba kufufuza kupeza kuti ee panali zinthu zoti zimachitika, kunali kuba osati masewera. Zolia amamubera mzimayi uja, kuba kufikira polemba wilu, kudzikonzera wilu kuti iyeyo azalandira nyumba yake ya gogo uja gogo uja akadzafa mpakana zolia anazengedwa mulandu atazengedwa mulandu anapezeka olakwa anampanga sentence kuti akhale zaka 5 in prison koma reporter wina anayimva nkhani ija ananena kuti sizingatheke kuti munthu uyu chomwe wapanga ndi chokhachi ndofunika kumfufuza pamene anayamba kumfufuza zolia kufufuza kupeza kuti munthuyo si dokotala zinali zabodza, ma certificate anapereka aja anafoja zinali za fake, zonse za fake, analephera sakudziwa ndi udokotala omwe, nkupezekanso kuti mulandu wina nkukhala uti umenewu. Zolia nthawi imene anali atagwira dzaka 20 ngati psychiatrist, ngati doctor, kumapanga treat ma patient, Nde atatero anamfufuzanso kwambiri kuti no nde kuti timfufuze bwino nkuyamba no kupeza ma patient ena onena kuti ma patient ena anamwalira, ma patient ena amapangidwa diagnose molakwika nkumapatsidwa mankhwala olakwika ndikumangodwala no kwambiri ndikumavulazika. Mulandu uja unapitanso ku khoti. anamuonjezera dzaka kukhala zaka 7 kuti akhale mprizoni chifukwa cha bodza limene anatanilo, anapanga pakamnyamata wina oti anali ndi ma mental health issues atayamba kukumana ndi iyeyo anazipha zoterozo zonena kuti ah, munthu amangowapanga diagnose anthu zake zake amene akuganizira nanga si- si dokotala anamuonjezera dzaka nde anammanga wakhala kuyambira 2018 amayenera kunena kuti azituluka chaposachedwapa, koma abwereranso mkhoti anena kuti no uyu sitikumutulutsa ayi chifukwa mu zaka zonse zomwe wagwira ntchito walandira ndalama zoposa 1.3 miliyoni ngati doctor akugwira ntchito kufikira pomabera anthu komanso wanamiza system kwambiri kunena kuti olo certificate anaperekayo ngakhalenso omwe ankaonawo anangopanganso zosadziwika bwino chifukwa olo pa certificate ya fake yo ma spelling ake a pa certificate yo anali olakwitsa koma anthu sanachite notice chifukwa chonena kuti kunali shortage ya ma doctors kwambiri anamulemba mu 1995 ndi anapanga za fast fast kuti iye ayi tifuna doctor ndikumutani ndikumulemba ntchito osamufufuza bwinobwino basitu Apapa nde akwiya nayenso sizinawathere kuti chabwino waseva koma akuti akufuna kunena kuti Zolia abweze £406,000 abweze ndalama zonse wakhala akulandirazo ngati chipepeso kuphatikiza jail sentence yake akuti akapanda kupereka ndalama imeneyoyo amuonjezeranso zaka zina ziwiri pamwamba. pa dzaka zomwe anampatsa zomwe wasevazo nde wabwereranso mnyuzi pakali pano chifukwa choti anena kuti ayi uyuyu sitikuntulutsa pokhapokha atha abweze ndrama kapena akhalenso dzaka zina dziwiri imeneyo nde ya zolia kunena kuti wanama zaka zonsezitu dzaka 20 osakhutisidwa ndi bodza lakelo kunena kuti pali pamene wamuzindikira kupanga zinthu zochipa ngati zimenezo ndikukayambanso kuba imeneyo nde nkhani ya zolia alemi ku united kingdom zikomo kwambiri.